Ok Con, an bhfuil tú réidh? Yeah, sure, bogaimid ar aghaidh agus tá sé beartaithe againn é seo a chur ar aghaidh agus a bheith ag críochnú thart ar leathuair tar éis a hocht agus arís táimid, mar a deirim, táimid an-bhuíoch do na daoine éagsúil atá anseo chun an oíche seo a reachtáil dúinn agus a chur i bhfeidhm agus sa chúlra ansan, Mícheál, a dhein sárobair an rud ar fad a chur i bhfeidhm. So, gan a thuilleadh moille, táimid chun tús a chur le seo agus táimid chun bogadh ar aghaidh. Mike, más é do thoil é, ansan an céad sleamhnán eile. Yeah. So, seo an, an, an clár i ndáiríre atá idir lámh againn anocht. Táimid ag díriú isteach ar tacaíocht an féidir linn tacú lena chéile chun foghlaim sa corpoideachas a chothú sa tréimhse seo. Agus tá arís an-bhuíoch do Sheirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí as an deis úr seo a thabhairt dúinn agus cinnte i gcomhar le an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus chomh maith leis sin an Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann agus beidh cúpla focal againn ó na daoine éagsúla sin le linn na hoíche agus is dócha gur fiú dúinn díriú isteach ar an seirbhís tacaíochta na Sraithe Sóisearaí ar dtús. So, a Pheadair, más é do thoil é, tá cúpla focal agat dúinn, braithim.
Bhuel, Pádraig atá anseo agus Dé bhur mbeathasa tráthnóna a chairde agus just ba bhreá liom an deis seo a thapú na fáiltí geala a chur romhaibh uilig. Ní mór agus caithfidh mé é seo a rá b'fhéidir le Mike thar aon duine eile b'fhéidir ar an léacht seo, ní mór i gcónaí a bheith an-roghnach san insint, go háirithe nuair atá mé pósta le múinteoir Corpoideachais atá ag obair i nGaelcholáiste agus atá ar an léacht ceannann céanna tráthnóna a dhaoine uaisle. Cinnte dearfa is gréas innealta é an t-oideachas agus ní déarfainn go bhfuil a sárú de léiriú ann ná tráthnóna. D'fhéadfá a rá go bhfuil manglam an-spéisiúil againn sa mhéid go bhfuil COGG, ETBI agus SSM anseo agus léiríonn sin an chumhacht, dar liom, agus an láidreacht sa chomhghuaillíocht, sa chomhghleacaíocht, agus sa chomhroinnt. Agus arís san earnáil oideachais, meabhraítear dúinn an tábhacht a bhaineann le triantánú, agus is amhlaidh a bheas an scéal tráthnóna, le iliomad eiseamláir de dhea-chleachtas ag teacht chugainn ó Thír Chonaill, Luimneach agus Baile Átha Cliath. I dtéarmaí oideachais, bítear i gcónaí ag déanamh tagartha do thorthaí foghlama, agus níl gar dá shéanadh ach gurb í an tsláinte an tseoid is luachmhaire inár gcoróin uilig, agus an toradh foghlama atá uainn ar fad i ndáiríre an ceann is fearr sa saol seo. Bhí an fhírinne ag an té a dúirt mens sana in corpore sano, ní féidir linn ariamh a bheith bogásach faoin tsláinte, agus cruthaíonn taighde go bhfuil an aclaíocht agus an tsláinte intinne agus forbairt intleachta dlúite ina chéile. Go bunúsach, a chairde, agus mé ag labhairt ar son SSM don ag an bpointe seo den chur i láthair, ba bhreá liom just go n-éirí go geal libh tráthnóna a rá le gach aon duine agaibh. Go raibh maith agat Con agus go raibh maith agat Mike. Is dócha, gabh mo leithscéal. Tuigim, a Phádraig, go bhfuil tú ar shlí, pósta leis an gcorpoideachas agus go mbeidh tú an-ábharach i gcónaí don ábhar agus táimid an-bhuíoch duit freisin as bheith i láthair anocht. Go raibh maith agat. Okay. Seo iad na príomh, is dócha, cainteoirí a bheidh againn chomh maith le leis an cúpla focal sin a bhí againn ó Phádraig, na múinteoirí corpoideachais ar dtús báire, Alan, Tomás agus Aoife, iad scaipthe ó thaobh tíreolaíochta de chomh maith, ó Thír Chonaill thiar go Luimneach go dtí Cois Life, Coláiste Cois Life, Leamhcán i gContae Bhaile Átha Cliath. Mórfháilte ach go háirithe daoibhse agus romhaibhse agus beimid ag tnúth go mór leis an mhéad atá le roinnt agaibh linn ar líne anocht mar cuirfidh sé sin feabhas ar ár gcuid oibre féin agus

So, seo iad na hintinní foghlama atá againn don oíche anocht, go mbeidh plé againn ar chleachtas le comh-mhúinteoirí i nGaelcholáistí, i scoileanna Gaeltachta agus ins na haonaid lán-Ghaeilge. Tabharfaimid an deis sin daoibh. Beimid ag fiosrú ar faoi na hacmhainní agus na tacaí atá ar fáil i gcomhthéacs na bhforbairtí reatha sa chorpoideachas go náisiúnta agus, i ndiaidh sin, Smaoinigh ar dheiseanna eile comhoibrithe ag am atá spreagúil don chorpoideachas ach ag am atá dúshlánach chomh maith, gan amhras. OK, Mike. So, chun an oíche seo a reachtáil is dócha agus a chur le chéile, beidh ní mór díbh saghas nót, leabhar nótaí bheith ar thaobh agat gur féidir leat cúpla focal a breacadh síos mar beimid ag dul go dtí na seomraí ar an imeall agus beidh you know, ábhar socraithe agat ansan don plé a bheidh idir lámh againn. Tá an spás comhroinnte, tá sé sin ar fáil cheana féin san chat ag Mike, do chuir sé na sleamhnáin seo ar fáil, so beimid in ann féachaint ar you know an comhrá saghas agus is dócha a d'éirigh as an gcomhrá a bhí agaibh anseo agus beidh sé sin á chur i láthair agamsa i ndiaidh na na bristí éagsúla amach ansan. Agus sa deireadh thiar beidh an leabhrán seo ar fáil díbh chomh maith. Chomh maith le an oíche anocht, Chomh maith, ní mór dom a rá go bhfuilimid ag déanamh saghas é seo a chur ar fáil daoibh i ndiaidh an ócáid chomh maith. Beidh, tá recording ar siúl againn ar seo ar fad. OK. Anois, caithfimid seacht nóiméad ar dtús báire is dócha ar na seomraí ar an imeall, so beidh briseadh amach againn ansan, just ar feadh tamaill gairid. Beidh thart ar ceathrar nó cúigear againn ins na seomraí agus ansan beimid ag teacht ar ais, just, ar dtús báire i ndáiríre just chun, dul i dtaithí ar aithne a chur ar a chéile agus ar an chomhthéacs. So, le bhur dtoil, scrígí síos na hainmneacha, seo ceann a líonamar níos luaithe mé féin ansan Coláiste Chríost-Rí nuair a d'éirigh mé as. Agus aon rud suimiúil faoi do chomhthéacs, níl aon halla agam agus ní raibh, actually ní raibh aon halla agam ar feadh i bhfad nó halla an-bheag agus aon rud spéisiúil eile so Mícheál ansan. OK, so, sin é, just líonadh sin isteach ach an rud is tábhachtaí fé seo ná, i ndáiríre, dul i dtaithí ar an spás seo agus aithne a chur ar a chéile. OK, so Mike, caithfimid seacht nóiméad, so fillimid anseo, gheobhaidh sibh saghas nod fé go bhfuil an deireadh ag teacht leis an briseadh amach sin. OK, so, ar aghaidh go dtí na seomraí ar an imeall ansan. OK, lads, fáilte romhaibh ar ais. So, look, ní raibh ann ansan ndáiríre ach aithne a chur ar a chéile. Oh, look, féach, Pauline ansan. Seanaithne agam ar Pauline, nach bhfuil Pauline, téimid siar i bhfad. Agus cloisim go bhfuil Ciarán sa seomra céanna leat agus é ar Zoom eile. Well, no, tá sé amuigh i seomra eile, but so, ar fhaitíos go gcloiseann sibh glór ag tíocht isteach ó seomra eile. Ó, cuir amach é, Pauline. Pauline, tá much more craic sa seomra seo, right?
Yeah, tá an craic níos fearr anseo cinnte. I bhfad níos fearr cinnte, yeah. Lads, just ag féachaint tríd an stuif éagsúil atá na fíricí suimiúil cinnte, like, tá meascán an-mhór ann ó thaobh fiú méid na scoileanna, méid na scoil féin, na scoile féin, like, ó thaobh scoil an-bheag go dtí scoil chomh mór le b'fhéidir Cois Life agus Coláiste an Phiarsaigh ansan go bhfuil 550 daltaí ann. So look, Tá meascán mór agus forbairt an-mhór ag teacht ar Ghaelscolaíocht chomh maith. Fuaireamar startdeis, scoil meascaithe, níl halla againn. Yeah, chonaic mé sin in roinnt mhaith chomh maith, níl halla in an-chuid, do you know what, actually tá sé an-chosúil na laethanta seo mar an-chuid daoine tá siad ag gabháil amuigh anyway, cé go mbeadh halla acu, tá siad ag dul amach. Do you know, agus buíochas le Dia go bhfuil an aimsir chomh deas agus atá sé fé láthair, now, ní ionann é sin i gcónaí, ní bhíonn sé mar sin i gcónaí. Mary Jo! Bhriain. Fáilte romhat. An Daingean. Ar fheabhas, lads. Ok, so sin just em, píosa beag eolais maidir le cé tá i láthair anocht agus gan amhras tá fáilte roimh gach duine agus tá súil agam go mbeidh, go mbraithfidh sibh go mbeidh tairbhe as an gcomhluadar anocht chomh maith. So, ar aghaidh linn Mike, táimid chun dul ar aghaidh go dtí an méid atá, a bheidh idir lámha i ndáiríre. Táimid chun éisteacht ar dtús báire le Peadar, tá Peadar chun just eolas, roinnt eolais a roinnt linn ó thaobh cogg, an obair atá idir lámha ag cogg agus ansin raghaimid ar aghaidh go dtí Alan agus Tomás, na múinteoirí agus na, an saghas, nó an stuif éagsúil a bhí idir lámha acu le daltaí ar scoil. OK, so, breac síos cúpla nóta, b'fhéidir, atá suimiúil agus is féidir libh ceist a chur níos déanaí ansan chomh maith maidir le aon rud a chloisfidh sibh faoi sin. Alright, so, fágfaidh mé fútsa anois é, Peadar.
Grma, a Chruchúir, tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith an tráthnóna álainn seo, a mhúinteoirí. Ní, ní rachaidh mise i bhfad scéil le mo chuid píosa, píosa cainte, mar tá mé den tuairim go bhfuil sé níos tábhachtaí cloisteáil ó mhúinteoirí agus iad ag taispeáint na n-acmhainní atá acu agus tá siad ag forbairt i láthair na huaire. An, an ról atá agamsa, agus tá roinnt scoileanna Gaeltachta os mo chomhair anseo, tá mé ag feidhmiú mar Oifigeach Oideachais faoin Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, ach ar ócáidí síneann an tacaíocht a thugann muid do scoileanna Gaeltachta isteach i dtreo tacaíocht do na Gaelcholáistí. So, a chairde, ceann de na gnéithe forbartha sin a bhaineann leis an dá chóras iarbhunscolaíochta sin ná an forbairt atá ag tarlú i láthair na huaire maidir leis an tairseach, sé sin, acmhainní a chruthú in ábhair trasna an churaclaim iarbhunscolaíochta. Now pléifidh Alan é sin líb faoi cheann soicindín. Arnú freisin labhróidh Tomás líb freisin faoina chuid oibre ar chúrsaí corpoideachais a dhéanann sé linn i rith an tsamhraidh, ar chúrsa, dianchúrsa cogg, now den chéad uair agus ar ndóigh mar gheall ar chúrsaí sláinte pobail mar a bhí an bhliain seo caite agus táimid den tuairim go mbeidh sé mar a chéile an Samhradh seo. Tharla an cúrsa sin go fíorúil an bhliain seo caite so tá súil againn ar ndóigh go mbeidh sé ag tarlú arís go fíorúil. So coinnigí súil amach le bhur gcead, a mhúinteoirí, ar suíomh idirlín cogg Seolfar scéal amach chuig na scoileanna ar aon chuma maidir leis an dianchúrsa agus ar ndóigh bíonn na hábhair ar fad á gclúdú agus ard-mhúinteoirí, ard-theagascóirí againn ar na gcúrsaí sin. Maidir le cúrsaí téacsleabhair, agus b'fhéidir go luafaidh mé ag an stáid seo, maidir le forbairtí reatha i dtaobh na téacsleabhar, now cuirfidh mé isteach sa mbosca comhrá faoi cheann soicind ainm na dtéacsleabhar agus roinnt pointí eolais dhaoib, a chairde, agus is féidir leabharliosta suas chun dáta, a fháil ar leathanach baile cogg i dtaobh na hábhair a bhíonn sibh féin ag plé leo, an Corpoideachas go sonrach. Mar eolas dhaoibh, a mhúinteoirí, Beocht na Beatha le Folens, sin é an leabhar Corpoideachais atá le fáil ann, le fáil don Teastas Sóisearach i láthair na huaire. Os a chionn sin, i mbliana, a chairde, agus beidh sé le fáil i mí Iúil. Beidh leabhar nua, Corpoideachais don Ardteist, ar fáil ó Folens i bpáirt linn fhéin agus Folens. Barr Feabhais an t-ainm atá air sin. Ar ndóigh, níor tharla go leor de na triailscrúduithe nó na scrúduithe macasamhail a bhí ag tarlú i mbliana. Ach, a mhúinteoirí, tá leagan Gaeilge de na scrúduithe Corpoideachais le fáil agus is féidir saighneáil ach seoladh ríomhphost nó ríomhphost a sheoladh chugamsa ag peadar ag cogg ponc ie agus seolfaidh mé an pasfhocal chugat maidir leis na triailscrúduithe sin. B'fhéidir go mbeidh siad áisiúil dhaoibh mar mhúinteoirí sna seachtainí deireanacha den scoilbhliain. Cúpla rud fánach ar dtús a bhain, a mhúinteoirí, díobh an tairseach sula dtiocfaidh Alan isteach mar a dúirt mé is comhpháirtíocht atá i gceist ann idir muid féin agus Scoilnet. Go minic agus mo chomhleacaithe Mícheál S. Mac Donncha agus muid ar camcuairt timpeall na tíre chuig na scoile, léiríonn múinteoirí go minic a míshástacht faoin easpa soláthar leabhar in ábhair thar a chéile. B'fhéidir, mar shampla, go bhfuil trí leabhar an-mhaith corpoideachas i mBéarla ach b'fhéidir nach leagan ach leagan amháin i nGaeilge de sin ar fáil. Seans, a chairde, níl mé ag dul aon gheallúint a thabhairt daoibh, nach mbeidh ann ach leagan amháin Gaeilge go deo. mar níl an margadh sách leathan agus níl sé sách tarraingteach do na comhlachtaí foilseachán. Dá bhrí sin, ag teacht as an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta agus an obair leis na Gaelcholáistí, cuireadh tús leis an tairseach mí Márta na bliana seo caite. So, is féidir libh, cuirfidh mé an seoladh ins an mbosca comhrá ansin, beidh Alan chun píosa cainte a dhéanamh faoi, mar a dúirt mé, ach is féidir libh, ar bhur gcompord, breathnú air agus úsáid a bhaint as na hachmhainní atá ann más toil libh. Tá an t-ádh linn agus tá an t-ádh dearg, tá an-mheas againn anseo ar Thomás agus ar Alan, go raibh sármhúinteoirí againn ag forbairt agus ag cruthú acmhainní dhúinn i gcorpoideachas agus freisin i gcúrsaí folláine. Now tá béim ollmhór agus an ceart sin ar chúrsaí folláine ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí agus inár dtuairim, Beidh i bhfad níos mó tábhacht leis na hábhair seo ag dul chun cinn mar gheall ar chúrsaí sláinte pobail agus na scoláirí óga leochaileach seo atá inár gcuid scoileanna. So, mar eolas daoibh a mhúinteoirí, beidh acmhainní á bhforbairt go rialta ins an gcorpoideachas agus ins an bhfolláine ar an tairseach agus muid ag dul chun cinn. Mar eolas daoibh freisin, a mhúinteoirí, mórchuid de na hachmhainní atá le fáil ar an tairseach, tá siad i bhfoirm Word nó Powerpoint nó gné éigin mar sin, is tá deis eagarthóireacht agat orthu, is féidir leat iad a athrú, bunaithe ar chomhthéacs na scoile agus bunaithe ar ábaltacht an scoláire ó thaobh teanga agus cúrsaí acadúil atá suite os do chomhair in sa rang. So, tá mé ag ceapadh go n-aontódh sibh gur céim chun cinn sin chomh maith. Sula gcríochnóidh mé leis an bpísín beag cainte seo, ag teacht ó aiseolas na scoileanna, agus tá bhur n-aiseolas mar mhúinteoirí fíor, fíor tábhachtach dhúinn, ag teacht ó aiseolas na scoile le linn na gcamchuairteanna agus ag eolas teacht isteach chuig na hoifigí, deireann múinteoirí linn go mbíonn sé deacair ócáidí rud éigin a fháil ar suíomh idirlín COGG ó am go chéile mar gheall, de bharr, de bharr cúrsaí brú ama agus eile. So, an rud atá déanta againn, tá muid tar éis dul chuig margadh agus tá comhlacht aimsithe againn chuig suíomh dá chuid féin a fhorbairt don tairseach. So, nuair atá tusa faoi bhrú ama agus tú ag iarraidh bheith ag ullmhú don rang, go mbeidh tú in ann an achmainn atá uait, má tá sé le fáil, sin a fháil ar an tairseach. So níl muid ach i dtús ama leis an tairseach. Beidh ainilís á dhéanamh ar éifeacht an tairsigh le linn an tsamhraidh agus beidh bhur dtuairimí mar mhúinteoirí corpoideachais, beidh sé sin fíor fíor tábhachtach dhúinn, an bhfuil úsáid á baint as, an bhfuil cuid de go bhféadfaí feabhsú, agus muid ag dul chun cinn. Fáilteoidh mé i gcónaí roimh aon aiseolas ach beidh mé i dteangmháil libh aon am is féidir leis sin. Seolaigí ríomhphost chugam agus beidh muid breá sásta an idirbheartaíocht sin agus an comhrá sin a bheith againn lena chéile. Mar chlabhsúr, a mhúinteoirí, I láthair na huaire, tá an Máistreacht, tá an scéim iarratais don Máistreacht san Oideachas, M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta anois, tá na foirmeacha iarratais oscailte anois i gColáiste Mhuire gan Smál. So más toil leatsa mar mhúinteoir cur le do réimse taithí,

Táimid just chun bogadh ar aghaidh ansan le haghaidh Alan. Tá Mike ag socrú just an suíomh ansan. ar líne. Go raibh maith agat, a Pheadair, as sin. Tá an tairseach, táim ag tnúth go mór le féachaint ar an fhorbairt a thiocfaidh ar an tairseach sin ach go háirithe agus go mbeidh sé saghas uathoibríoch ar shlí, go mbeidh sé, go mbeidh teacht ag múinteoirí air an-thapaidh agus gur féidir leo stuff a íoslódáil agus a leithéid an-thapaidh. An-mhaith. Okay, Alan. Fágfaidh mé é seo fútsa anois. Go raibh maith agat Conchúr. Go raibh míle maith agat Peadar ansan agus Mike as as an oíche seo a eagrú agus do do Pheadar, Pádraig agus Frank i gCOGG as an cabhair go léir a thugann siad do do Mhúinteoirí Corpoideachais le déanaí so tá sé ar fheabhas chun an tacaíocht sin a fháil. Just mo phíosa, beidh mé ag léiriú an méid acmhainní atá forbartha againn don tairseach le céim a haon agus céim a dó so beidh mé ag labhairt just faoi na cinn corpoideachais den chuid is mó ach just luafaidh mé I suppose tá cinn folláine agus cinn don ceannairí don todhchaí an clár idirbhliana sin forbartha freisin. Is as Luimneach mé agus múinim i nGaelcholáiste Luimnigh so múinim Corpoideachas agus Gaeilge so tá súil agam go mbeinn in ann rudaí úsáideacha a thaispeáint daoibh anocht. So tá dhá áis chun teacht ar na hacmhainní seo. Má théann tú go dtí an tairseach ar an chuid den suíomh COGG a luaigh Peadar ansin, an tairseach, tá bosca ann, or íomhá ann do Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí. Um, agus ar an suíomh sin freisin tá an, na cinn do Folláine agus Ceannairí don Todhchaí, um, CLG chomh maith. Anuas ar sin is féidir libh teacht ar na hacmhainní seo atá forbartha ar an suíomh Scoilnet. Má roghnaíonn tú Junior Cycle, Uh, Physical Education agus den tá rogha agat acmhainní trí mheán na Gaeilge, uh, a roghnú so tiocfaidh, tiocfaidh tú ar na, na hacmhainní, um, ar an suíomh Scoilnet chomh maith. Ar an suíomh Scoilnet, má bhrúnn tú isteach, tá torthaí foghlama luaite, so feicfidh tú kind of an cur síos ar an acmhainn ach feicfidh tú na torthaí foghlama chomh maith ón sonraíocht don Ghearrchúrsa Corpoideachais na Sraithe Sóisearaí. Tá sé eagraithe ar an suíomh COGG chomh maith le ó Snáithe 1 go Snáithe 4 agus feicfidh tú fotheidil éagsúla eile um anuas ar measúnú, oideachas spóirt tá pacáiste ann agus feicfidh tú na hacmhainní do foghlaim comhtháite ábhair agus teanga um so FCA fada T tá siadsan ann chomh maith. Tá sé leagtha amach go deas néata ann le díobh ach um is iontach an rud é sin go bhfuil forbairt um ó COGG ó thaobh an tairseach agus suíomh nua. Ó thaobh snáithe a haon, tá cúpla acmhainn curtha suas agam, just seo sampla or blaiseadh díobh, tá bileog oibre bunaithe ar an ráta croí agus na zóin traenála agus. so píosa faoin ráta croí ansin. Tá snáithe a dó clúdaithe chomh maith, tá bileog deas ann chun cluiche a chruthú agus anuas ar sin, Feicfidh tú ar dheis ansin, tá acmhainn don ghalfdiosca agus I suppose faoi láthair táimid go léir faoin aer agus ag iarraidh rudaí spraíúla a dhéanamh faoin aer agus b'fhéidir nach bhfuil halla ar fáil do dhaoine so b'fhéidir is deis deas é seo chun galfdiosca a dhéanamh. Is féidir libh an kind of acmhainn seo a úsáid chun rugbaí galf a dhéanamh chomh maith nó sacar galf chomh maith. So sin just blaiseadh de na rudaí do cluichí. Snáithe 3 then, Dúshláin Aonair agus Foirne, Tá roinnt kind of acmhainní agus cluichí do dhúshláin foirne agus ag tógáil foirne but anuas ar sin tá na cinn do FCA fada T forbartha agus do éinne nach bhfuil taithí agaibh ar FCA fada T beidh mé ag labhairt just beagáinín faoi i gceann cúpla nóiméad faoin nasc le Corpoideachas agus Gaeilge ansin. Agus Snáithe 4, Damhsa agus Gleacaíocht, tá Gradam Damhsa agus Gleacaíochta ann agus tá Bileog Oibre ann do do dhaltaí chun gnáthamh a chruthú, gnáthamh gleacaíochta. FCÁT ansin so rinne mé ceardlann ag an gcomhdháil PEAI cúpla bliain ó shin agus tá pacáiste d'acmhainní curtha le chéile agam do sin so acmhainní ab fhéidir leat a úsáid sa seomra ranga agus plean um, plean ceachta chomh maith so beidh mé in ann é sin a roinnt libh um freisin. So FCÁT. Go bunúsach tá sé really suite i scoileanna lán-Bhéarla ina bhfuil siad ag iarraidh Gaeilge a thabhairt isteach sa seomra ranga corpoideachais ina bhfuil kind of an sprioctheanga um kind of curtha chun cinn so an sprioctheanga ná sa chás seo ná Gaeilge ach do mhúinteoirí um corpoideachais i scoileanna T1 Táimid in ann tagairt a dhéanamh air torthaí foghlama don Ghaeilge freisin, anuas anuas ar na cinn don don Chorpoideachas, agus feicfidh tú sa phacáiste agus ar an ar an suíomh tairseach go bhfuil na hacmhainní ar na plean ceacht plean na ceachta sin agus na hacmhainní ann. So tá cúrsa treodóireachta curtha le chéile agam ar pacáiste treodóireachta cur le chéile agam bunaithe ar seanfhocail so is féidir libh teacht air sin ar líne agus tá acmhainní bunaithe ar treonna agus treodóireacht so ina bhfuil tú ag díriú isteach ar an foclóir bainteach le treonna, mar shampla, so sin an áit ina bhfuil an teanga ag teacht le chéile ná leis an ábhar corpoideachais. Agus just chun teacht chuig cúpla rud deireanach ansan, tá cúpla acmhainn bunaithe ar measúnú, so féinmheastóireacht, piarmheastóireacht, féinmhachnamh, tá ticéad amach ansin ina bhfuil siad ag déanamh machnaimh ag deireadh an cheachta, b'fhéidir, faoin bhfoghlaim. Agus just ag an deireadh ansin then, tá pacáiste oideachas spóirt curtha le chéile agam

Go raibh maith agat, Alan. Táimid ag bogadh ar aghaidh ansan díreach anois do Thomás agus an méid atá le roinnt ag Tomás. Now, i ndiaidh seo ar fad beimid ag dul amach go dtí na seomraí comhroinnte so beidh plé gairid againn ag éirí as seo chomh maith.
Ok, so Dia dhaoibh, is mise Tomás Constantine agus tá mé ag múineadh corpoideachais i gColáiste Cois Life i Leamhcán i gContae Átha Cliath. So mar a bhí Peadar a rá níos luaithe, rinne mé físeán do COGG an samhradh seo caite. An rud a bhí taobh thiar den físeán ná sórt ábhar tacaíochta a chur ar fáil do mhúinteoirí atá ag tosú amach ag múineadh an ábhair trí mheán na Gaeilge. So bhí sé sórt dírithe ar dul tríd an téarmaíocht atá tábhachtach do chorpoideachas, ag taispeáint cá bhfuil na hacmhainní ar fáil do na múinteoirí agus na doiciméidí éagsúla atá tábhachtach don chorpoideachas freisin. Agus nuair a bhí mé ag dul tríd na hacmhainní agus nuair a bhí mé ag dul tríd na. na doiciméid, bhí mé ag tabhairt moltaí freisin faoi conas gur féidir rudaí éagsúla a mhúineadh san ábhar. So tá an nasc ansin don físeán, tá sé sa leabhrán FGL freisin ar leathanach 7. Tá sé 50 nóiméad ar fhad ach is féidir b'fhéidir breathnú air ar bhur am féin agus díriú isteach ar chuideanna éagsúla. Agus tá mo sheoladh ríomhphost ansin freisin, Tomás Constantine ag Coláiste Cois Life ponc IE. Tá lán fáilte romhaibh ríomhphost a sheoladh chugainn má tá aon cheisteanna agaibh nó aon eolas breise ag teastáil uaibh. So seo sórt, thóg mé cúpla sórt screenshot do céard a bhí sa físeán. So thosaigh mé amach, bhí mé ag labhairt faoi an tSraith Shóisearach. So chuaigh mé tríd, thaispeáin mé conas gur féidir dul isteach ar Curriculum Online ponc IE agus dul isteach ar doiciméid éagsúla. So chuaigh mé tríd an syllabus roimh 2017 ar dtús mar tuigim tá roinnt scoileanna fós a bhfuil sé sin ar siúl acu agus chomh maith leis sin tá roinnt mhaith den téarmaíocht ón sean-syllabus fós thar a bheith ábhartha leis an syllabus atá ar siúl againn sa ghearrchúrsa nua. Chuaigh mé tríd an ghearrchúrsa nua chomh maith agus ansin lean mé ar aghaidh ag dul tríd cá féidir teacht ar an téarmaíocht agus na treoracha agus na doiciméid do na measúnuithe rangbhunaithe agus iad á dhéanamh trí mheán na Gaeilge. So sin sórt screenshot do nuair a bhí mé ag labhairt faoi an seanchúrsa. So feictear ansin tá go leor téarmaí éagsúla ann ok, cosúil le gníomhaíochtaí eachtraíochta, treodóireacht, dúshlán foirne, ceird na campála. So is tacaíocht é seo really do mhúinteoirí b'fhéidir nach bhfuil an taithí acu leis an téarmaíocht agus bhí mé ag dul tríd céard tá i gceist ansin. Lean mé ar aghaidh ansin ag dul tríd an tsraith shóisearach nua so ag dul tríd na ceithre snáithe éagsúla, chuaigh mé tríd príomhscileanna na sraithe shóisearaí agus táscairí na folláine freisin agus conas gur féidir iad sin a thógáil isteach i ranganna corpoideachais. Lean mé ar aghaidh ansin. Chuir mé suas an plean, plean oibre atá againn i gColáiste Cois Life. Now ní féidir liomsa creidmheas a thógáil do seo. Tá an t-ádh orainn sa scoil go bhfuil grúpa mhaith múinteoirí ansin a bhíonn ag comhoibriú le chéile agus atá thar a bheith díograsach. em ach. agus níl mé ag rá gur plean foirfe é seo ach tá sé. is rud éigin ann di gur féidir breathnú air agus smaointí a thógáil uaidh. em agus b'fhéidir you know má tharlaíonn sé go bhfuil tú i do i scoil i d'aonar eh sílim gur sílim gur smaoineamh maith é eh ón seimineár seo b'fhéidir teagmháil a dhéanamh le daoine agus aithne a chur ar a chéile agus comhoibriú a dhéanamh ar na pleananna seo. eh nuair a bhí mé ag dul tríd chomh maith labhair mé faoi roinnt den dúshlán a bhí againn. em mar shampla bhí MRB gleacaíocht ar siúl againn roimh an Nollaig agus bhí fadhbanna ansin de bharr nach raibh an halla ar fáil le comórtas Ealaíon Iata agus mar sin de agus labhair mé faoi conas go gcuamar i ngleic leis na dúshláin sin. Léim mé ar aghaidh ansin, an dtuigeann, tá an saibhir an ocht tír ar an sraith shóisearach, chuaigh mé tríd freisin PC ar an idirbhliain, smaointí don idirbhliain agus an tsraith shinsearach, labhair mé faoi cá féidir teacht ar an stuf don chreatlach nua agus an scrúdábhar Ardteiste nua chomh maith. Agus ansin chríochnaigh mé an fís ag dul tríd na hacmhainní iontacha atá Peadar agus Alan tar éis cur le chéile agus labhair mé ansin faoi, tá liosta suíomhanna idirlíne ansin ar dheis, tá go leor sábháilte agam cheana féin ach just rud amháin ba bhreá liom díriú isteach air ná an rud ar bun, an chomhroinnt ar mhúinteoirí. Tá mé féin i ngrúpa WhatsApp anseo i mBaile Átha Cliath leis na múinteoirí Corpoideachais a bhíonn ag múineadh trí Bhéarla Grúpa iontach atá ann agus tá go leor smaointe iontacha ag dul isteach ann ar fad, acmhainní iontacha ach bíonn siad i gcónaí i mBéarla agus más féidir linn an sórt comhphobail seo a bhrú, sílim go ndéanfaidh sé an saol i bhfad níos éasca orainn agus go ndéanfaidh sé sórt an pheil an corpoideachas trí mheán na Gaeilge a ardú go dtí leibhéal nua arís. So sin é a Ruaidhrí uaimse so míle buíochas agus cuirfidh mé sibh ar ais ag.
Alright, sin ar fheabhas ar fad. Go raibh maith agat as sin a Thomáis agus Alan chomh maith céanna just as an méid oibre atá idir lámh agaibh gan amhras. Nó tá an-chuid mianach stóctha ansan, mianaigh ann ó thaobh na hacmhainní éagsúla a luaigh sibh agus tá sé an-áisiúil gur féidir linn teacht orthu san leis na ceangail a chuir sibh i láthair ansan. Mar a deirim, beidh na ceangail sin chomh maith ins an leabhrán so beidh sibh in ann iad sin a, d'you know, dul agus iad sin a leanúint níos déanaí. Yeah, tá siad ansan chomh maith agat, Mike. Go raibh maith agat. So tá na ceangail sin uile, mar a dúirt mé, ar fáil níos déanaí agaibh sé beo. Ok so táimid chun bogadh ar aghaidh anois go dtí na seomraí arís ar an imeall. Ehm tá dhá cheist ansan gur mhian linn go ndéanfadh sibh a phlé uimhir a haon cén ghné de na hacmhainní a roinn Alan agus Tomás libh ehm a chuaigh i bhfeidhm go mór oraibh nó a d'fhéadfadh mianach a bheith ann daoibh féin i do chomhthéacs féin ar you know, mar sa bhaile nuair a théann tú ar ais go dtí do scoil féin. Agus an dara ceist, agus bheadh sé seo an-shuimiúil do cogg déarfainn, cad iad na tacaí agus na acmhainní breise a chabhródh leatsa go háirithe amach anseo agus go mb'fhéidir go mbféadfadh, you know, cogg nó a leithéid tabhairt faoi go bhféadfaimis cabhrú lena chéile. Ok, so, táimid chun deich nóiméad a chaitheamh air seo le bhur dtoil agus fillfimid díreach i gceann deich nóiméad.

Tuigim, tá sé sin an-shuimiúil, an forbairt atá ag teacht maidir leis an tairseach, cím go bhfuil sé sin mar ábhar spéise ag daoine agus an obair atá ar siúl ag COGG i gcoitinne. An spás comhroinnte féin, samplaí oibre ó scoileanna eile, sea, an nasc leis an seansiollabas. Now, tuigeann sibh, ó thaobh an nasc sin leis an seansiollabas, beidh na siollabais agus an tsonraíocht ag aistriú agus beidh ceann nua, tá ceann nua idir lámha ag an Roinn faoi láthair agus ag an CNCM, NCCA fé láthair maidir le syllabus nó sonraíocht nua a chur le chéile 135 uair an chloig right so beidh sé sin difriúil amach anso tuigim é sin but idir an dá linn táimid ag obair as an dá cháipéis sin. Scéim oibre iomlán um, bíonn sé sin ag, ag teastáil ó dhaoine i gcónaí agus i ndeireadh thiar is dócha glacann tú leis an scéim agus ansin bíonn ort é a chur in oiriúint do do comhthéacs féin agus na háiseanna agus uile atá agat. OK, so cabhraíonn siad cinnte mar ó thaobh tús a thabhairt do daoine. Seo Pauline ag teacht isteach chugainn. Um, Mike bog ar aghaidh ansan go dtí um, uimhir a seacht b'fhéidir. OK. Let's cé atá istigh ansan is seacht. Um, bhfuil Niall ansan? Niall ó Inis Meán, bhfuil tusa i ngrúpa seacht? Nó bhfuil Hello, Hi Niall. Just an féidir leat cúpla rud a rá linn fén méid a bhí idir lámha agaibh á phlé agaibh? I suppose mórán ansin gurb iad na hacmhainní kind of áisiúil nó handy dúinn go háirithe I suppose an scéim oibre a bhí Tomás ag taispeáint ansin I think bhí sé an-handy mar múinteoirí bhféidir ceann iomlán a fheiceáil agus an chaoi a bhfuil sé déanta amach agus Yeah, agus é sin, yeah.
Agus na tograí b'fhéidir nó na rudaí go mbeadh spéis agaibh, acmhainní breise, cad díreach atá i gceist agaibh ansan, spás comhroinnte náisiúnta? Bhfuil aon rud ar leith, I wonder, bhfuil aon rud ar leith gur mhian le múinteoirí a bheith istigh sa spás sin? you know, le cur leis an obair atá ar siúl ag Alan agus Tomás fé láthair, like, cad a bheadh an-áisiúil do mhúinteoirí, saghas go praiticiúil, le cur isteach ansan, I suppose go praiticiúil b'fhéidir acmhainní as Gaeilge, yeah, pretty much acmhainní as Gaeilge, just rud a thaispeáint céard gur féidir linn a dhéanamh, really.
Yeah. Agus is, nó is, táimid an-shásta go, go léimfeadh daoine isteach ansan dá mbeadh tuairim ar bith agaibh maidir le acmhainní a bheadh, saghas, go mbraitheann sibh go bhfuil easpa ann fé láthair agus cabhródh sé go mór libh mar tá an deis againn anois é sin, saghas, a ainmniú ar shlí agus cabhródh sé braithim. Go raibh maith agat Niall, ní theastaíonn uaim tú a chur ar an bpointe an méid sin so go raibh maith agat as é sin a roinnt linn. Mike, just brú ar aghaidh b'fhéidir píosa beag eile, bhfuil ceann eile ansin againn.
An bhfuil ar aon duine ach grúpa a dó a chaint?
Grúpa a dó ansan. Tá roinnt mhaith. Ciarán nó Claire nó Maeve nó Orla.
Níl aon brú lads. Bhí mise just ag rá is mé i m'aonar ag múineadh i mo scoil so just go mbeidh rudaí roinnte agus go mbeidh cabhrach like na pleananna agus rudaí mar sin agus just níl níl mo Ghaeilge rómhaith ach oiread so even just áiseanna a bheith kind of like Gaeilge cruinn orthu is é sin an cabhrach domsa anyway. Yeah.
Go raibh maith agat Claire. Tánn tú ag obair i d'aonar ansan. Coláiste Íde braithim nó?
No Gaelcholáiste Chill Dara. Ó Chill Dara, bhuel tá múinteoirí coláistí, tá roinnt againn is dócha i láthair anocht agus táimid ag obair inár n-aonar so yeah bíonn sé bíonn sé deacair sa slí go mbíonn like cá bhfaigheann tú an an is dócha na hacmhainní breise sin so is féidir linn cabhrú lena chéile. É sin ráite like oibríonn an rud seo sa mhéid is go mbíonn gach duine ag cur leis an dtuigeann sibh é, I mean tá sé sin an-thábhachtach go mbeadh daoine sásta píosaí beaga a fhorbairt agus b'fhéidir go gcabhródh an an an grúpa WhatsApp a luaigh Tomás níos luaithe leis sin a chur eagar a chur ar an obair a bheidh idir lámha againn agus d'fhéadfaimis saghas struchtúr a chur ar forbairt éagsúil ar na snáithe éagsúla agus é sin go léir a roinnt ansan, cabhródh sé sin ar an iomlán. You know, b'fhéidir gur fiú b'fhéidir crot a chur ar sin amach anso. Ok Mike, I think um, muna bhfuil aon rud sa bhreis a rá le daoine, ach go háirithe anso, ach b'fhiú like. An an féidir liomsa just rud a rá, sorry, anois anseo? Cinnte anois, yeah. Um, just mothaím uaireanta, la, luaigh mé ansin sa grúpa, níor líonamar ar isteach an um, an sleamhnán, tá brón orainn, but um, uaireanta ceapaim go bhfuil cúpla leagan difriúil agus cúpla téarma difriúil don rud céanna. Ok.
Is mothaím nuair atá tú sa rang agus b'fhéidir más rud é go raibh tú sa seomra corpacmhainne nó rud éigin agus tá tú ag caint faoi squats and lunges agus you know b'fhéidir sit ups, press ups, tá sé an-éasca ar na pháistí a bheith ag tiontú ar Bhéarla mar go bhfuil b'fhéidir leagan difriúil den rud céanna agus dá mbeadh, níl fhios agam, an gluais nó eochairfhocal nó rud éigin just comónta, má théann dtí an seansiollabas a bhí ann. Tá focail in úsáid ansin agus ní hiad sin na focail atá in úsáid sa sonraíocht nua. Níl mé ábalta sampla a thabhairt, ní ritheann sé liom just láithreach ach just go mbeadh caighdeánú ann, bheadh sé éasca ar pháistí an teanga a shealbhú agus níl sé chomh fada le corpoideachais trí mheán na Gaelainne don Ardteist, tá i bhfad, i bhfad níos mó téarmaí ann agus muna bhfuil bunchloch faighte acu, bheadh an chéad chéim eile níos deacra. An-mhaith Annette, is maith an comhairle é sin, gluais comónta a cothú. Bhfuil saghas cabhair nó treoir ar fáil chuige sin. B'fhéidir go mbeadh fhios ag Alan os rud é go bhfuil tú ag feidhmiú le COGG ansan nó b'fhéidir aon duine eile atá i láthair anocht a chabhródh linn. Tá fhios agam, a Chonn, go raibh taithí ag mo chomhghleacaí nuair a bhí sé ag tabhairt faoin Chorpoideachas na hArdteiste, say, laistigh den, den, say, den sonraíocht é féin. Bhí an téarmaíocht difriúil in áiteanna ná say, mar shampla, doiciméid eile a tháinig amach so bhí sé ag impí ar agus bhí sé ag labhairt leis na lads sa PDST, Corpoideachas, freisin faoi seo and bhí siad ag plé kind of an leanúnachas sin a luaigh Annette ansin go bhfuil sé sin ag teastáil idir téarmaíocht níl níl sampla ag teacht chugam. even fiú, mar shampla actually seicheamh nó sraith or gnáthaimh I know tá cúpla slí chun like rudaí gleacaíochta a rá tá tá fhios agam go raibh deacrachtaí aige ach idir say an SEC agus say an Roinn bhí leanúnachas or kind of ag teastáil ó thaobh an téarmaíochta so is dóigh liom go raibh plé or comhrá déanta acu agus maidir leis an leabhar nua bhí sé ar intinn b'fhéidir go mbeadh Peadar in ann níos mó a rá faoi seo but seans go mbeadh go mbeadh kind of gluais nó rud éigin bainteach leis an leabhar sin so yeah. sin é. Yeah, mar cinnte caithfidh páistí agus múinteoirí is dócha dul i dtaithí ar an dtéarmaíocht agus tá téarmaíocht ar leith le gach aon ábhar, Gaeilge san áireamh, you know, so caithfimid deis a thabhairt do daltaí dul i dtaithí ar an, ar an dtéarmaíocht sin agus look, bheadh sé i bhfad Éireann níos fearr dá mbeadh saghas gluais comónta mar a luaigh Annette ansan. Annette an-mhaith, go raibh maith agat as sin, is mór an chabhair é sin ó thaobh just obair a, saghas, a chruthú dúinn ó thaobh feabhas a chur ar ár cuid oibre. Yeah. Great. Go raibh maith agat. Aon aon píosa eile eolais gur mhian le daoine a roinnt linn? Sorry, an imeoimid as seo? Ok. So bogfaimid ar aghaidh ansan, Mhic, le do thoil. yeah so tá arís beidh an spás comhroinnte sin ann i gcónaí daoibh so má ritheann aon rud leat ná bíodh leisce ar bith ort ach dul ar ais agus scríobh ann é beimid in ann dul ar ais agus féachaint ar sin arís níos déanaí OK so bogfaimid ar aghaidh arís anois le haghaidh fiosrú ar na hacmhainní agus breis eolais arís anois ó Thír Chonaill OK so tá píosa curtha i láthair i láthair cheana ag Aoife agus tá sí, táimid chun é sin a chur ar fáil anois. Rinne Aoife é seo a ullmhú dúinn roimh ré. Ok, so, má théann daoine isteach sa chat anois, tá ceangal ann. Brúigh ar an gceangal sin agus nuair atá sibh tar éis féachaint air, fillfimid anseo agus beidh comhrá gairid againn ansan. Ok, so. Gabh leis an gceangal ansan le bhur dtoil. Is mise Aoife agus tá mé ag gabháil a labhairt faoi ceann de na hardáin foghlama atá mise ag úsáid agam le mo theagasc féin. So bhí sé an-úsáideach caithfidh mé a rá, go háirithe domh le linn an tréimhse d'fhoghlaim ó chian. An ardán atá mé ag gabháil a phlé inniu ná Google Slides, agus na féidearthachtaí le Google Slides chun seomra digiteach nó Bitmoji a dhearadh. Seo bealach amháin a d'úsáid mé na slides anuraidh, fríd lá spóirt ó chian a eagrú do phobal na scoile. Seo cúlra na scoile, seo an doras tosaigh den scoil agus mar a tchíonn tú anseo tá earraí leagtha síos thart fán chlós sin agus le, ins na hearraí uilig go léir tá dúshlán le feiceáil. So má théimse isteach anseo go dtí Present, tá dúshlán curtha isteach ins na hearraí uilig go léir. In a minute, I challenge you to see how many burpees you can do safely and effectively in one minute. Agus nuair a bhí an, an dúshlán déanta ag na scoláirí, bhrúigh siad ar an tic sin. agus thug sin iad isteach go dtí Google Form agus mar sin de bhí sin an-fhurasta dom chun iad a cheartú so na dúshláin uilig go léir ansin. So sin dóigh amháin a d'úsáid mé na slides anuraidh agus b'fhéidir gur, go mbeadh seo mar rogha daoibh i mbliana don, don lá spóirt. So anois don seomra folláine seo, rud, chonaic mé sampla de seo ar líne agus shíl mé go raibh sé iontach maith agus iontach fiúntach agus rinne muid seo, ar ár gcoiste sláinte seo sa scoil le linn an dianghlasáil deireanach agus an príomhsprioc atá leis an seomra folláine seo ná pobal na scoile a thacú. Mar shampla, bhí yoga againn, bhí comhairle bhia, bhí sudokus, dathú teiripeach, pilates, comhairle maidir le am a ghearradh síos ar na scáileáin. Cuid mhór mhór comhairle anseo do na scoláirí. Rud deireanach a d'úsáid mé seo ná chun dialann digiteach do chorpoideachas a chumadh do dhaltaí agus níor úsáid mé seo i ndáiríre go fóill don MRB ach tá sé ar intinn agam seo a róláil amach an bhliain seo chugainn agus má amharcann sibh ar seo so seo do HRA mar shampla beidh daltaí ábalta a gcuid machnamh a chur anseo agus an sórt dialann a dhéanamh den aclaíocht a bhí déanta acu le linn an tréimhse de shé seachtaine nó mar sin de. So an dáta, an aclaíocht déanta, an am, an leibhéal déine agus ansin an machnamh ar an aclaíocht déanta an tseachtain seo agus ag an deireadh ansin beidh go leor eolais ansin chun sórt machnamh cuimsithe a chur le chéile. So sin dóigh úsáide chun. eile úsáide chun slides a úsáid mar ardán foghlama. So cén dóigh a ndéantar seomra Bitmoji? Pick an íomhá den cibí cúlra atá sibhse ag iarraidh. OK, so sin an chéad céim. Alright. Darna céim ansin tá tú ag cur na hearraí sa tseomra. So, mar shampla, an fón seo, OK, má cliceálann tú air tá imeachtaí taobh thiar de sin. OK, OK, so cén dóigh a chuirtear sin isteach ann? Bhuel, arís insert. íomhá, image, OK. An t-aon rud le bheith cúramach faoi anseo ná caithfear na híomhánna sin a bheith transparent. Muna bhfuil siad transparent ní oibreochaidh siad rómhaith. Mar sin de, tá dóigh thart air seo. Ar Chromebook tá extension agam darb ainm Lunapic agus úsáidim sin chun. na pictiúirí nó na híomhánna a dhéanamh transparent. So sin dóigh thart air agus tá mé ag déanamh go bhfuil na extensions cineál céanna ar ríomhairí glúine agus mar sin de. An tríú rud ansin atá le déanamh ná an audio. So tá ceol, má tá tú ag iarraidh ceol sa seomra, téigh chuig insert audio. a dhéanamh ansin, sin furasta go leor sin a dhéanamh fosta, tá tic anseo, má ticleann tú ar sin, tugann sé sin tú isteach go Google Forms arís chun na scóranna a thaifeadadh, so sin dóigh éifeachtach chun sin a dhéanamh. Agus an rud deireanach ná, is seomra Bitmoji a dtugtar orthu, Mar sin de, má tá tú ag iarraidh Bitmoji fút héin a dhéanamh, tá sin furasta go leor fríd aip ar do fón, Aip Bitmoji, agus dear do cheann héin. Mar sin, sin ceann de na hardáin foghlama atá in úsáid agam i mo ranganna agus, caithfidh mé a rá, ní úsáidim é achan lá, úsáidim sites agus rudaí eile fosta ach is dóigh éifeachtach, is dóigh mealltach agus simplí acmhainní a tharraingt le chéile. agus I suppose a chur i láthair do na scoláirí agus fosta mar a tchí tú anseo thig leo a bheith in úsáid ar ndóigh mar phunann digiteach leis an dóigh a d'úsáid mé iad don dialann digiteach ansin don MRB. So sin an méid atá le rá agam agus má tá aon ceisteanna just cur chugam iad.
Moot. Great. Ok. Right, go raibh maith agat Aoife as sin. Um, bhfuil aon rud sa bhreis ar sin, Aoife, gur mhaith leat a lua anois os rud go bhfuil just an rud feicthe ag daoine?
Bhuel, bhí seo sórt iontach oiriúnach don aeráid reatha i ndáiríre le linn na dianghlasáil, bhí sé an-oiriúnach. Now caithfidh mé bheith macánta faoi Ní úsáidim iad rómhinic nuair atáim ar scoil, úsáidim sites, Google Sites, níos minicí agus nuair cluinim sibh ansin ag caint faoi dhóigheannaí chun acmhainní a roinnt idir daoine go náisiúnta, is bealach iontach maith é sites, Google Sites, chun rudaí mar sin a dhearadh. Tá tionscnamh, labhair mé faoi seo roimhe, ag an ETB anseo agus táimid ag dearadh Google Site do achan snáithe in san cúrsa corpoideachas faoi láthair agus in san Google Site sin tá an measúnacht, tá na eochairfhocail, tá na táscairí folláine, tá achan rud ann agus de réir a chéile beidh, táimid ag súil go mbeidh Google Site do na MRBanna go léir atá in san. cúrsa JCT. Ach caithfidh mé a rá maidir leis an slides, bhí sé an-úsáideach anuraidh go háirithe le linn an dianghlasáil agus, mar a dúirt mé, ins an aeráid seo nuair nach bhfuil muid ar scoil agus nó bhfuil muid ag feidhmiú go hiomlán.
Aoife, go raibh míle as sin. Just ceist amháin b'fhéidir agus mbeadh sé suimiúil ó thaobh na an lucht éisteachta, saghas an seomra ranga, an halla atá agat, saghas cad iad na hacmhainní atá agat ó thaobh na nascanna seo éagsúil seo a úsáid, bhfuil saghas clár bán agat nó agus áis taifeadta nó cad é atá agat go díreach? I mo halla féin? Yeah.
Tá an teilgeoir short throw agam agus ó a fuair mé sin, sin an tuighe atá Google Sites chomh áisiúil anois fríd sin. Tá mo acmhainní uilig ar an Google Site, físeáin, nascanna, íomhánna agus Níl orm ach an teilgeoir a chur air agus tá achan rud ann in áit amháin agus sin an príomhbhuntáiste de na hardáin foghlama ach Google Sites go háirithe. domhsa leis an teilgeoir. Ní thiocfadh liom a bheith gan teilgeoir short throw anois.
So sin é go díreach, like, tá na short throw projectors sin, teilgeoirí sin an-áisiúil ar fad agus gan amhras is dócha go bhfuil cosaint éigin timpeall air sin agus.
Tá, cinnte.
Cosaint éigin láidir, déarfainn, ón taithí atá agamsa go háirid, but cinnte is mór an áis é sin agus ansan tánn tusa tar éis an tochailt a dhéanamh chun na nascanna sin atá go bhfuil féidearthachtaí iontu is dócha ó thaobh na páistí dá leá leis na páistí. It's great. OK, so, b'fhéidir go dtiocfaidh níos mó ceisteanna as bheith ag obair ar na seomraí ar an imeall agus tabharfaimid fúthu sin de réir a chéile. So, ar ais sna seomraí ar an imeall an uair seo le bhur dtoil, tá cúpla ceist anseo le, ó thaobh an plé. So, cén ghné den chleachtas Aoife a chuaigh i bhfeidhm oraibh? Conas a d'fhéadfá b'fhéidir roinnt de sin a chur in oiriúint i do chomhthéacs féin? Agus b'fhéidir, cad iad na hacmhainní nó gníomhaíochtaí eile a d'fhéadfadh cabhrú leatsa sa téarma deiridh. So, ag féachaint amach romhainn anois, cad a bheadh suimiúil duit ó thaobh acmhainní, nó go mbeadh áisiúil duit i ndáiríre ag dul amach ón oíche anocht? Alright? So, bogfaimid go dtí na seomraí ar an imeall, sin an cuireadh agaibh ansan, agus beidh plé gairid againn ar na hábhair sin. Arís, go raibh maith agat, Aoife, as an cur i láthair sin. Grúpa 1. Guys, b'fhéidir gur fearr libh é seo just a chur in iúl ó thaobh an comhrá a bhí idir agaibh ansan. B'fhéidir Mary Jo, nó Orla, an féidir libh cúpla focal a rá b'fhéidir fé a bhí idir sa chomhrá agaibh?
so dheineas-sa google classroom chomh maith ó thaobh bitmoji de so bhí an rud céanna in úsáid agamsa but actually is smaoineamh maith é ó thaobh an MRB de sin cad a bhíomar ag caint ar an dialann a bheith thuas ann go bhféadfadh siad é a líonadh suas go shábhálann sé é féin de réir a chéile agus ansan go bhfuil gach aon rud in aon áit amháin so sin príomhrud a bhí againn. Yeah bainistíocht is dócha Mary Jo ha? Sin é. Nach mór an rud é sin ó thaobh déileáil leis. Yeah. Ok, great. Caithfidh mé a rá just go raibh éad an domhain ormsa because níl an ábaltacht teicneolaíochta agam bheith in ann rudaí mar sin a dhéanamh so ba bhreá liom é a dh'fhoghlaim because ceapaim go mbeadh sé chomh áisiúil le haghaidh an gearrchúrsa ó thaobh I know nílimse fiú ag caint ar an cúrsa Ardteiste go fóill but just ó thaobh na gearrchúrsaí is rudaí níl sé tugtha isteach go hoifigiúil againn but táimid ag caint air and just ó thaobh bheith in ann rudaí mar sin a dhéanamh le linn an dianghlasáil bheadh sé chomh áisiúil. So go raibh maith agat Aoife as ucht na tuairmí a roinnt because tá sé just dochreidte iad a fheiscint. Sin an rud a bhíomarna ag caint air just tá sé chomh deas rudaí mar seo a fheiscint agus na tuairmí a dh'fháilt agus é a bheith mar sprioc againn bheith in ann rudaí mar seo a dhéanamh dá mba rud é go dtarlódh a leithéid arís. Yeah. No agus do you know é sin ráite tugann sé saghas ritheann sé liom dá mbeadh an bunrud agat an bunstruchtúr ag múinteoirí d'fhéadfaidís a gcruth féin a chur air ach go mbeadh tús go mbeadh an saghas déileáil ar líne le é seo a chur anseo agus é seo a chur ansiúd agus an oibríocht a bhaineann, feidhmíocht uile a bhaineann leis, go mbeadh sé sin déanta ag duine éigin agus ansin ní bheadh agat ach saghas do snas féin a chur air. Cabhródh sé sin go mór. B'fhéidir gur rud é sin a bheadh, go mbeadh suim ag COGG ann mar thogra nó mar rud a chur sa tairseach.

Sin just rud, smaoineamh a rith liomsa there ansan, like, rud éigin a b'fhéidir leo a dhéanamh sa bhaile go neamhspleách, go bhfuil lárionad domhanda, like, a luaigh, or a thaispeáin Aoife, lárionad d'acmhainní or de smaointe, I suppose, dóibh. But rud a b'fhéidir leat a dhéanamh, b'fhéidir ag teacht suas go Seachtain Scoile Ghníomhaí i gceann cúpla seachtain or go hoifigiúil an tseachtain seo chugainn, sin b'fhéidir smaoineamh a b'fhéidir leat a úsáid, ní amháin just do dianghlasáil, but amach anseo, beimid in ann é sin a chur ar fáil do na daltaí, cinnte.
Is dócha, Alan, arís gur má osclaíonn muid ár súile chuig, like, cad iad na féidearthachtaí a éiríonn as an tréimhse seo, cé go raibh sé, like, truamhéileach ar shlí go raibh orainn déileáil le Covid agus a leithéid, like, ar tháinig aon rud dearfach chun cinn agus b'fhéidir ceann de na rudaí a tháinig chun cinn ná na féidearthachtaí ar líne, a atá ann i ndáiríre, ó thaobh corpoideachais de, mar i ndáiríre bímid ag cuimhneamh ar chorpoideachas agus bíonn sé uile ar siúl ar lá amháin, dhá rang, má bhíonn dhá rang agat, agus sin é. Ach tá i bhfad Éireann níos mó deiseanna anois cur leis an eolas agus cur leis an saibhreas a bheadh ag páistí le corpoideachas. you know bíonn obair ag páistí i ngach aon ábhar eile, cén fáth nach mbeadh breis saghas, ní gá dó a bheith trom ach go mbeadh eolas breise agus b'fhéidir smaoineamh nó machnamh a bheith ar siúl acu maidir le a bhíonn idir lámha acu sa chorpoideachas. Chabhródh sé sin, braithim. So, go raibh maith agat, Alan.
Bhí Rachel sa grúpa seo freisin, Cór. Okay, Rachel, bhfuil.
Bhuel, in. Ó, dúirt Seán gach rud, yeah. Tá sé cláraithe.
Tá sin go breá ar fad. All right, go raibh maith agat. Agus grúpa 7, tá cúpla rud ansan agaibh chomh maith. Mike, tá sin deacair le léamh, an féidir é a dhéanamh beagáinín níos mó? Oh, sorry, yeah. Yeah, b'fhéidir. Is féidir liomsa é a dhéanamh píosa beag. OK, acmhainní den scoth, tarraingteach. Yeah, fair play d'Aoife. Like, is dócha, má bhímid ag smaoineamh ar na páistí, like, seo a saol, nach ea? So, tánn tú ag iarraidh teagmháil a dhéanamh leo ina gcomhthéacs i ndáiríre. So, right, gabh mo leithscéal, tá mé ag cur isteach ar grúpa seacht. So, cad is mian libh b'fhéidir a rá fé sin?
Ehm, luaigh, bhuel, is dócha ar dtús, ah, bhíomar claonta mar bhí Aoife againn in ár ngrúpa. Ok. Ach ehm, do luaigh sí gur bhain siad úsáid as an acmhainn sin ehm, i dtae chun, chun cabhrú leis an gcoiste folláine dúshláin a chur chun cinn sa scoil agus ehm, you know, bheadh sé sáite isteach i, i mórán ábhar eile seachas é a bheith uaireanta the carpet ach siobhán ansan so arís an-chuid féidearthachtaí agus smaointí ag teacht ón acmhainn sin. Ok, go raibh míle maith agat as sin. Alright Michael, so, bogaimid ar aghaidh le just ó thaobh, tá mé ag ag coimeád súil ar an ar an am ansan so just cuirimid é sin ar leataobh ar feadh soicind agus bogaimid ar aghaidh. Ok, Jean, le le do thoil, atá píosa eolais le roinnt agat ansan agus fágfaidh mé fút anois é.
Okay, Dia daoibh gach, gach duine um, agus just tá mé chun an scáileán a roinnt libh anseo. Um, agus míle buíochas le uh, Mike agus Con as an gcuireadh a thabhairt dom a bheith libh uh, tráthnóna. Um, just tá mé ag iarraidh um, é seo a lua um, seo scéim a bhunaigh mé anuraidh i mí Aibreáin uh, nuair a bhí Covid tosaithe againn agus bhí mé ag smaoineamh ar na múinteoirí, go háirithe na múinteoirí gurb iad an t-aon mhúinteoir ábhair ina scoil a bhí i gceist, agus go mbeadh siad beagáinín iargúlta ó thaobh teagmháil le múinteoirí eile ina n-ábhair féin. Just le rud pointe tábhachtach a chur in iúl, seo scéim do scoileanna lán-Ghaeilge na mBord Oideachais agus Oiliúna agus ó bheith ag éisteacht libh tráthnóna feicim go bhfuil géarghá le rud náisiúnta agus seans go rachaidh mé ar ais agus go ndéanfaidh muid machnamh air é a leathnú amach go dtí na scoileanna nach scoileanna ETB iad. I suppose an rud is tábhachtaí a bhí i gceist le seo ná go raibh muid ag iarraidh gréasán nó pobal cleachtais nó líonra a chruthú do mhúinteoirí trasna na tíre agus a bheith ann mar thacaíocht sa bhreis. So na haidhmeanna a bhí ann ná naisc a chruthú idir mhúinteoirí nó cheannairí scoile, tá sé oscailte do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile timpeall na tíre, agus chun deis a thabhairt dóibh tacú lena chéile, aithne a chur ar a chéile, deá-chleachtas a roinnt agus ar ndóigh acmhainní a roinnt. So conas a n-oibríonn an scéim? Bhuel, i dtosach chuir mé cineál nasc amach go mbeadh na múinteoirí in ann clárú nuair a bhí múinteoirí cláraithe agus go raibh deis acu síniú suas i gcomhair ábhar amháin nó dhá ábhar nó trí ábhar, ní raibh teorainn ar bith i gceist, bhí sé ag brath go hiomlán ar you know, am na múinteoirí iad féin. So chruthaigh mé cnuasghrúpaí de réir ábhar agus an rud a tharla ná bhí teagmhálaí ainmnithe i ngach cnuasghrúpa agus bhí ar an duine sin cruinnithe a eagrú ar líne, so bhaineamar úsáid as Microsoft Teams agus tháinig na múinteoirí sin nó na cnuasghrúpaí sin le chéile go neamhfhoirmeálta ar líne b'fhéidir ar feadh uair an chloig agus ag brath ar, you know, comhthéacs na daoine an raibh siad ag iarraidh teacht le chéile ar maidin nó ag am lóin nó tar éis scoile. Fúthu go hiomlán a bhí ann. Tá sé seo iomlán solúbtha agus you know is faoi na múinteoirí you know conas go bhfeidhmíonn sé i ndáiríre. So mar a dúirt mé bhí na cruinnithe ar líne agus i gcónaí roinn an teagmhálaí nóta chruinnithe liomsa. Just cineál achoimre a thabhairt dom ar an méid a bhí pléite ag an gcruinniú agus dá mbeadh, b'fhéidir, you know, dúshlán faoi leith, you know, luaite ag an gcruinniú, go mbeadh mise mar ionadaí an ETBI in ann rud éigin a dhéanamh ar a son. Chomh maith leis sin, tá áit comónta cruthaithe againn ar Teams agus feicfidh sibh ansin, you know, tá an-chuid ábhar, you know tá thart ar cúig is fiche anois againn idir Béarla, ceannaireacht, ceol, feicfidh sibh an Corpoideachas ansin, so liosta mór millteach ansin agus ansin tá spás ag gach ábhar acmhainní a roinnt, so tá sampla ansin den Ghaeilge, so tá acmhainní Ardteiste, acmhainní don tSraith Shóisearach, acmhainní ginearálta agus mar sin de. agus cabhraíonn sé sin go mór le múinteoirí you know go bhfuil an spás sin ann chun acmhainní a roinnt agus go mbaineann siad úsáid freisin as an chat you know so dá mbeadh you know deacracht nó dúshlán agat i rith na seachtaine go mbeifeá in ann teacht ar Teams, you know an cheist a chaitheamh isteach, bhfuil taithí ag éinne ar X, Y, Z nó an bhfuil em acmhainn bunaithe ar you know pé rud ag éinne agus you know tar éis lá nó dhó b'fhéidir go dtiocfadh duine ar ais agus go mbeadh you know réiteach em ar an bhfadhb sin. Em Chomh maith leis sin em i mbliana, chuir mé sraith oid-ócáidí ar siúl sna hábhair go léir agus bhí siad san iontach go raibh mise in ann suí isteach leis na múinteoirí agus you know cúrsaí oideachais a phlé you know de réir ábhair arís agus tá sé pléite againn ag leibhéal ETBI anois don bhliain seo chugainn go mbeidh cead ag na príomhoidí you know, cead a thabhairt do mhúinteoirí úsáid a bhaint as uaireanta Pháirc an Chrócaigh um do na um hócáidí seo. So um más you know, cruinniú neamhfhoirmiúil atá i gceist nó más um you know, oid-ócáid struchtúrtha atá i gceist you know, go mbeidh deis ag na múinteoirí uaireanta Pháirc an Chrócaigh a úsáid. Um so, Feicfidh sibh na staitisticí ansin. Go dtí seo tá os cionn 200 múinteoirí cláraithe. Trasna na hábhair sin atá liostáilte ansin, tá 32 dár scoileanna ag glacadh páirte sa rud agus tá, bhuel, os cionn 50 cnuasghrúpaí atá againn ag an bpointe seo. Mar a dúirt mé ag an tús, seo scéim do scoileanna na mBord Oideachais agus Oiliúna ach rachaidh mé ar ais agus feicfidh mé cad gur féidir liom a dhéanamh chun é a leathnú amach do na scoileanna go léir. So má tá éinne ag iarraidh teacht i dteagmháil liom, tá mo sheoladh ríomhphoist ansin agus you know seans go bhfuil roinnt agaibh ansin atá páirteach cheana féin sna hábhair eile ach an rud a sheas amach domsa ná nach bhfuil ach

Alright Jean, listen, go raibh maith agat as sin. So tá an tairiscint sin ann do mhúinteoirí agus arís beidh sé ar fáil agaibh you know, i ndiaidh na cruinnithe seo. So go raibh maith agat Jean. So sin é i ndáiríre. Um, táimid tar éis féachaint ar na hintinní éagsúla so a bhí beartaithe againn don oíche. Um, Mike, má bhogann tú ar aghaidh go dtí an ceann glas le do thoil, so rud a bheadh an-spéisiúil dúinne ná saghas, ó thaobh just mar focal scoir agus beidh cúpla focal againn ó Bernardine ansan sorry ná himíodh daoine but ba bhreá linn dá scríobhfadh sibh anso rud éigin a sheas amach ón oíche daoibh ach go háirithe, b'fhéidir moltaí ó scoileanna ar bhonn eolais nua. aon, aon rud éagsúil, right? So, tá spás ar leith do gach aon grúpa ansan, em, díobh, so má théann sibh, like, tuigeann sibh cén grúpa ina raibh sibh, grúpa a haon, grúpa a dó, grúpa a sé, whatever, go dtí a seacht. Em, agus scríobh isteach in aon áit ansan laistigh don ghrúpa sin do thuairimí féin. Okay? So, fágfaidh mé é sin fúibh just ar feadh nóiméid agus ansin bogfaimid ar aghaidh go dtí Bernardine agus beidh cúpla focal againn ó Bernardine.
Tá brón orm just tháinig mé ar ais díreach in am ansin. No, níl aon deifir ort go fóill Bernadine, tá sin go breá. Yeah, no, gabh mo leithscéal, theip ar mo, theip ar mo ríomhaire ansin, d'imigh an Wi-Fi um ar feadh couple of second agus just chaill mé, cai, cai, caitheadh amach as an gcruinniú mé. Ah, sin alright, look, sin an saol teicneolaíochta. Ok, tá na múinteoirí ag scríobh isteach cúpla rud, a cúig just cúig a bhí maith nó ar suimiúil féin a tháinig as an oíche anocht. So tá mé ag féachaint orthu sin anois agus ansin beidh cúpla focal againn uait Bernadine ag go deireadh. Tá, tá, yeah.
Tá an nasc sa chat freisin arís.
Oh yeah. Ok Mike, go raibh maith agat. Aon duine just a tháinig d'imigh amach is a tháinig ar ais arís, tá an nasc don uh, seomra comhroinnte agus na Google Sites sin, tá sé ins an chat díobh más mian libh just teacht ar sin arís. Tá sé ann díobh.

Comhghuaire, yeah, i mo thuairimse, like, like the MRBs, tá kind of um tuairisciú formal ann, you know, um, you know, saghas, saghas, saghas eh, tuairisciú um more formal than than what we would have had, so I think the call for support around MRBs is is very is very clear here. Yeah, tá sin láidir, cinnte. Yeah. Tá an dara ceann ann chomh maith, yeah, great.

OK. Buntáistí ó thaobh Coiste Folláine a chruthú leis na daltaí, yeah. Bheadh foclóir coitianta, yeah. Dúradh sin liom chomh maith. An gluais choitianta sin, comónta sin, bheadh sé sin cabhrach. B'fhéidir go bhfuil a leithéid ann, you know, ach just é a shocrú dúinn féin. Cinnte, braithim go bhfuil an téarmaíocht ann.

Can just fadó, fadó, tháinig mise ar sheancháipéis i scoil ina raibh mé agus bhí gluais álainn curtha le chéile ag Cospóir ag an am, nó completely historical. Ó, yes, is cuimhin liom é. Bhí cineál, bhí leathanach A a ceathair, bhí tú ábalta é a filleadh cosúil le paimfléad a d'imigh amach but bhí ceann ann do téarmaí don Chumann Lúthchleas Gael ach ní téarmaí amháin, ná nathanna a bhí tú ábalta úsáid más rud é gur réiteoireacht nó rud éigin. Nó bhí ceann do, b'fhéidir, eitpheil, ceapaim. Bhog mé ar aghaidh ón scoil sin, is mór an trua nár thóg mé fiú cóip de, but em. Cospóir, my goodness. Tá siad iomlán as cló, but bheadh siad go hiontach mar acmhainn fiú pdf a dhéanamh dó dá mbeadh aon duine ábalta lámh a chur orthu. Yeah.
OK. Gosh, lads, an-chuid díbh ansan, is dócha nár chuir sibh riamh fé chuspóirt anois. Níor chuala ach bhí an leathanach go maith. Bhí an leathanach ana-mhaith ansin, b'fhiú dul ar ais chuige. Yeah. Agus braitheann go bhfuil, d'you know, tá réimse foclóir ann ach níl ann ach iad a bhailiú agus b'fhéidir socrú ar orthu. you know, agus b'fhéidir go bhfuil rudaí sa bhreis luaite ansan agat, tá foclóir agus ansin tá nathanna cainte chomh maith a chabhródh le daoine. Hmm. Arís b'fhéidir go bhfuil sé seo stairiúil ach tháinig mé ar leabhrán nuair a bhí mé ag teagasc sa scoil áirithe sin agus bhain sé le téarmaí corpoideachais a bhí in úsáid sa bhunscoil. Bhí focail an-deas don horse box agus trealamh gleacaíochta agus

tá sé ar fáil daoibh. So bogfaidh mé ar aghaidh, chugatsa Bernardine mar focal scoir agus tá an-fháilte romhat gan amhras. Go raibh maith agat. Cinnte. So go raibh maith agat Con agus is dócha níl ach cúpla focal le rá agam ach ar dtús báire is dócha buíochas a ghabháil le chuile dhuine a chuidigh leis an oíche anocht a chur ar fáil agus ar siúl agus go háirithe is dócha leis na múinteoirí a atá anseo tar éis lá fada ar scoil agus a roinn a gcuid acmhainní go fial flaithiúil agus go hoscailte le chuile dhuine anseo. Tá, is iontach an eiseamláir sibh, ní amháin as an obair atá déanta agaibh ach as an oscailteacht agus an fhlaithiúlacht, an fhéile sin. Sin uimhir a haon agus ansin Is iontach an rud é an chomhghuaillíocht a fheiceáil, sílim, go háirithe nuair atá na sonraíochtaí sách nua agus chuile shórt, na cur chuigí, b'fhéidir, difriúil agus chuile shórt. Bíonn sé ródhúshlánach é a dhéanamh linn féin agus cuid den chur chuige a bhaineann, nó cuid mhór den chur chuige a bhaineann leis an gcreat don tsraith shóisearach ná an obair, chomhoibritheach sin, meithlú mar a thugann muid air amantaí ar an bhfoireann Gaeilge, bhfuil fhios agat, an meithlú sin, teacht le chéile nuair atá jab mór le déanamh agus b'fhéidir nach bhfuil, nach bhfuil focal Béarla ar mheithlú, úsáidimid collaboration b'fhéidir sa Bhéarla but b'fhéidir nach ionann iad amach is amach ach 'speánann oíche anocht an cineál mar, bhfuil fhios agat, luach spásanna digiteacha atá ag teastáil, an-spéis agam in san rud atá déanta ag an ETBI, Jean, you know, agat ansin, an fóram feasa agus ainm breá Gaelach air chomh maith, spás digiteach do mhúinteoirí i ngach ábhar chun acmhainní agus smaointe a roinnt agus cabhair a lorg, agus ansin spás ar nós na hoíche ócáid na hoíche anocht, gur cineál oid ócáidí ar a bhealach, em mar bhí an oiread sin daoine ag roinnt so agus an-bhuíoch do do Mike agus do Conchúr as ucht é a eagrú agus as ucht é a chur i láthair agus arís as na eh na cur chuigí éagsúla a em ar bhain sibhse leas astu anocht chun go bhféadfadh muid ar fad a bheith ag roinnt lena chéile le linn na hócáide chomh maith. Mar mhúinteoir teanga, is dócha, chuir mise spéis ins an mbéim a bhí ar an gá atá le gluais agus téarmaíocht chomónta agus is dócha, deacair fios a bheith agat cá háit le tosú air sin ar bhealach ach amháin go mbeinn ag moladh más, más muide a shuíonn faoi nó más ETBI nó más, más COGG nó cibé dream nó más tionscadal roinnte, comhroinnte é sin, gur cheart go mbeadh sé bunaithe oiread is is féidir ar theanga na sonraíochta i dtús báire mar is é sin an acmhainn is comónta ná ná acmhainn ar bith eile agus is dócha go bhfásann chuile rud eile as sin so b'fhéidir gur túsphointe é sin mar luaigh go leor múinteoirí go bhfuil trí théarma b'fhéidir ar an bhfuil fhios agat dhá nó trí théarma ar ar roinnt des na na na himeachtaí agus na gnéithe den den chorpoideachas so pribhléid domsa bhí ann ag foghlaim ar feadh na hoíche mar ní múinteoir

Bernadine, Go raibh maith agat as sin, an-bhuíoch díot as sin. So just mar is dócha, cúpla focal scoir. Arís, buíochas do Mike as an rud seo a chur le chéile i ndáiríre agus go háirithe is dócha na múinteoirí as a gcuid a roinnt linn, sé sin ach go háirithe Alan, Tomás agus Aoife ansan. Míle buíochas daoibh as bhur gcuid a roinnt linn. Tá tá sé chomh, saghas, ionspráideach dúinn i ndáiríre. é sin a fheiscint agus is mian liom just mar cúpla focal scoir, bhí mé ag féachaint ar tweet a chuir Michael D amach ansan le déanaí agus bhí sé ceangailte le dán le Lá Domhanda na Cruthaitheachta agus na Nuálaíochta, right, agus seo an méid a dúirt sé agus measaim go raibh sé an-oiriúnach ó thaobh féachaint ar an méid a bhí idir lámha ag na múinteoirí anso. Seo a dúirt sé, Mar sin, go leanaimid orainn ag brionglóideach linn. Go leanaimid orainn leis an ngrá. Go leanaimid orainn ag ceapadh, go leanaimid orainn ag cruthú, óir is tríd ár gcruthaitheacht a mhairimid. So bhraitheas anocht go raibh an-saghas fiosracht ar siúl agus má leanaimid orainn ag fiosrú, tiocfaidh rud maith as sin, do you know? Cén tslí is fearr é seo a dhéanamh níos fearr gur féidir linn é seo a dhéanamh? So ar shlí bhí sé sin,